So I am trying so hard ka a na-achọ ka m ga-esi kwu ya ma ebe ọ bụ na asụsụ mba anyị ka m mara ma kọtara unu ọfụma unu fụ na eme m vidio mgbe a kpọrọ nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu wee sị unu unu aṅụna ngwọ na nkwụ na na nkwụ na-abịa right that's how we say it aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa we should calm down na ndị Amerịka ga-abịa and ha bịa na ihe ọbụla ha na-achọ ime ga-adịrị anyị nwa mma anyị nwa bụ ndị Igbo na ọ ga benefit anyị kwa agwa m After ka m gwasị unu a lot of noise everywhere o nwere ife Amerịka ga-eme wute how dare America nka nka ndị na-eme mkpọtụ mesịa mkpọtụ gịnị mere 25th and 26th of unu fụ ihe a na unu afụla na Amerịka ejerọ Borno ma ọ Plateau ma ọ Kaduna ma ọ anywhere na ebe ha je ha je Sokoto Caliphate ọkwa ebe anwa ka a kpụsa Nnamdi Kanu the same Sokoto Caliphate bụkwa ebe e si wee jide Naiji- na ndị Igbo n'ana ihe ọbụla merụ ndị Igbo na Naịjirịa etu e si wee feji wee propaganda wee marginalize ya ndị Igbo destroy ya Igbo's Igbo people's reputation and image na Naịjirịa the main people ndị ọcha Britain ji wee mebie memina ana Igbo bụ that same caliphate ahụ ị fụ n'ebe ahụ not even ofe mmanụ not even your president ihe niile megolu ndị Igbo since the war ebe a ka e si a control ya anyị wee notice-zie now that from this bombing America mee that n'ebe anwa ka ihe niile si adị coordinated ọ bụrọzị mụnwa na-ekwu na unu afụgo n'anya unu Amerịka banye there because ị je ị je ị je igbu agwọ eke na-eno eno ndị mmadụ na village na-eno ọkụkọ na-eno everything ị je igbu ya ọ bụrọ n'etiti ya ka ị na-eji ya egbu mma ọ bụ n'isi ya Amerịka jee n'isi mmiri isi mmiri ahụ ha find out from their intelligence and surveillance program wee bụrụ nọ n'ebe Sokoto Caliphate ka m gwazie unu the significance ihe ọ pụtara bụ that na chi ejigo n'isi ndị a chi wee foo n'isi anyị ihe niile ị fụlụ a na-eme e nwe only two parties nọ n'agha ndị Igbo na ndị kalifet ofe mmanụ nọ n'etiti chineke na just were ya na-achọ ka e memina ndị nke ọzọ ka anyị nwe wee were ụmụ anyị ama m na ihe anyị na-ekwu na a lot of people ama m- ama ekweta dat na ọ mụnwa na-ekwu ụdị okwu dị otu a mana ama agwa gị bikos anọ m n'isi mmiri I'm your brother ihe ahụ anyị ncha na-ebe akwa ya since na-eti mkpu ya sins onye isi ala Naijiria ma ihe na-achọ ime eleghị anya ya nwa nwee ike ịbụ the last person ga-achị obodo a na-akpọ Naijiria as one united country gekwanụ nwanne unu ntị ya nwa amalugo so ihe ọ na-eme now ọ dị just kpokọrọ ego na ọ bụla ọ nweta wee na-edozi befa bikos ọ ma na ife na-achọ ime na emesi by the time ya nwa na-aturn back

edozi everywhere na Lagos na-apọmpụ ego na-etinye gasị na Yoruba land mana ndị be anyị enwerọ idea ife na-achọ ime unu afụrụ ife mee with Benjamin Netanyahu the same day Benjamin Netanyahu said that na igbu Christians na Nigeria ga-akwụsị that was the same day America bombed lotakwa na eme m video my last video post na YouTube before that time agwa m unu sị that Israel dị interested in ihe na-eme and that once big operation bido America ama anọ direct America ga-use Israel wee mee ihe ha chọrọ ime makwa na that na ihe America na Israel na-aplan bụ long term not something that is short term and if they are planning long term ama just bịa ka e gbuo terrorist na ha ga-anọ on ground nọsie ike n'ala make sure that na ihe ahụ ndị terọrist ji wee na-etu ọnụ which is oil nọ na ebe n'azụ ụlọ m na gị that na that oil na ha enweghị access to it forever ka ihe ọ- ka- ka ị ghọta from here now so onye isi ala unu nwe idea ihe na-achọ ime ozugbo a bọmbụchaa nụ

na ka m gwazi unu nke bụ eziokwu hmm? unu nee anya n'ihe ndị Somaliland mere Somaliland enweghịkwanụ mkpọtụ Somaliland egburọkwa anybody Somaliland emekwa anything they didn't protest onweghị ihe ọbụla mkpọtụ ha mere the Somaliland jee were blueprint ndị Catalonia na Spain were ya wee banye befa Now, no. Bulu industries, Bulu development began to practice true democracy. Na-eme ife niile ọfụma na-ekpokọta ndị befa na-create very viable institutional uh, organizations na their place. Institutions that are very, very modern and workable. ihe a ka ndị a nọ na-alụ na-ebuild themselves from the inside out the whole world ebido notice be kedu ka a ga-esi wee nwee a country like this in a place like Somalia that is ungovernable ndị a nọ wee na-enwe democratic transitions na practice dị nnọọ very viable the world will notice ya

Why should Nigeria be bothered that Israel je recognizes Somaliland? Ọ bụrụ na ọ bụrọ na Nigeria ma na nsogbu na-achọ ịbịa na their doorstep. Because Nigeria amalugo that the story of Somaliland is almost exactly the same story of Biafra land. And ha amalugo na that the moment Israel bido wee recognizeba, na the recognition ama nkwụsị ebe ahụ. because amago na Israel recognize ya Biafra land wee jikọọ Biafra that na ndị niile na-achọ ị Islamize iji the caliphate wee conquer Africa that their journey ends here and now. Unu enwetago idea ihe na-achọ ime ya ka m ji wee na-asị ndị Igbo ọkwa ifuru mkpọtụ niile a anyị na-eme na social media

onye ọbụla ma na anyị chọọ ka anyị nweta ihe ahụ anyị na-achọ because enego m anya fụ that na almost every Igbo person alive imepe obi fa ị ga-afụ na all of them 99.9 percent chọọ ka this nwere onwe bịa mana ọ bụrọ etu anyị si achụ ya ka anyị ga-esi wee chụtanwuo ya agwago m na eji m the blueprint by the special grace of God anọgo m na meetings ebe a kpara ihe dị omimi gbasara nnweta onwe anyị mana I will never speak about it openly onye a gwa na anyị ga-ejelute ebe anyị nọ now ọ ya ekweta but unu afụgo ebe m mere mkpọtụ maka Biafra mana ọkwa unu fụ ihe megonu ihe anyị nwetago so far in the last 20 years wouldn't have got lugonu ka anyị kpọkọta onwe anyị tụkọọ isi ọnụ kpọta that's our young ones onye ọbụla tinye isi na Igbo ka anyị mee ka ndị Igbo chịa oge anyị elugo chi efogo finally